ndewo ndị ọma na-ege m ntị ọ ka bụkwa n'ihe onyonyo ihe tv ka anyị si ewetara unu nkụzi nke a pụrụ iche aha m bụ maazị ifeanyichukwu ogbu we started a teaching on igbo proverbs and wise saying that is ilu igbo where we looked at the nature and purpose of proverbs and we considered three proverbs that has to do with

egbe beru ugo beru nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya egbe beru ugo beru nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya nkọwa biri ma hapụ ndị ọzọ ka ha biri nkọwa biri ma hapụ ndị ọzọ ka ha biri nke a pụtara na onye ọbụla nwere ike ibi ma nwee ọganihu ka anyị jirizie ilu a wee mee ihe ilu a bụ otu n'ime ilu Igbo kachasị mkpa nke a na-eji akwalite nnabata obibi udo na nsọpụrụ a na-atụ ilu a n'oge esemokwu iji gbaa ume nnabata ilu nke abụọ otu onye kpata nkụ o zuola ọha niile ilu nke abụọ otu onye kpata nkụ o zuola ọha niile nkọwa onyinye nke otu onye na-abala mmadụ buru ibu uru onyinye nke otu onye na-abara ọtụtụ mmadụ uru anyị jikọtara ọnụ ma nwee ọrụ maka ibe anyị let's look at the usage of this particular proverb a na-eji ilu a agba obodo ume ịrụkọta ọrụ ọnụ ma chetara mmadụ niile na inyere obodo aka bụ inyere onwe aka ilu nke atọ aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri nkọwa inyere ibe aka na iweghachi azụ ihe ọma ibe mere anyị dị oke mkpa usage ilu a na-akụzili anyị mkpa ọ dị imekọ ihe ọnụ na inyere ndị ọzọ aka a na-ejikarị ilu a agba ndị mmadụ ume ịlụkọ ọrụ ọnụ ma ọ bụ chetara mmadụ ka ọ kwụghachi obiọma now We want to look at proverbs about patience and timing. We want to look at proverbs about patience and timing. Ilu nke mbụ onye wetara ọjị wetara ndụ onye wetara ọjị wetara ndụ nkọwa ndidi na usoro kwesịrị ekwesị dị mkpa ndidi ya na usoro kwesịrị ekwesị dị mkpa ilu a na-echetara ndị mmadụ ime ihe n'usoro kwesịrị ekwesị ghara ime ngwa ngwa n'ihe dị mkpa e kwesịrị ime ihe n'usoro ziri ezi ilu nke abụọ mgbede adịghị egbu ọkụkọ mgbede adịghị egbu ọkụkọ nkọwa ọbụladị okwu ndị dị ngwa ngwa chọrọ nlekọta kwesịrị ekwesị ime ihe ngwa ngwa na-eduba na mmejọ mgbe ụfọdụ ime ihe ngwa ngwa na-eduba na mmejọ usage a na-eji ilu a adọ ndị mmadụ aka na ntị megide mkpebi ma ọ bụ omume mere ngwa ngwa ilu a na-agba ume echiche ọma ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị dị ngwa ngwa ilu nke atọ nwayọọ nwayọọ ka ụmụ eze ji ata isi ewu nwayọọ nwayọọ ka ụmụ eze ji ata isi ewu nkọwa ndidi na nlekọta na-enye nsonaazụ ka mma karịa ime ngwa ngwa usage ilu a na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha were nwayọọ mee ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe dị mkpa igbo ndị ọma na-ege m ntị ebe a ka anyị ga-apịachi agba nke abụọ na nkụzi gbasara ilu igbo eji m n'aka na o nwe ihe ị mụtara afọ ọhụrụ a ga-abụrụ anyị afọ ọma please don't forget to like share comment and subscribe ka emesịa